ndị be anyị mma mma nụ ụtụtụ ọma efifi ọma abanị ọma ebe na ebe ọbụla ị nọ na ekene ngo ama m na unu na-eme ọfụma ọ dịrọ mgbagha na anị igbo na-eme ọfụma always mana onwe ife na-afụ m ụfụ onwe ife m notice nsị ka m ma ma ụmụ ibe igbo anyị o notice kwelie hmm? just abịago na east here ọ dịghị ka onwe economic value ndị Hausa na-ewetala anyị enekatago m the thing na anya agbakatago m nkịtị nsị ka m kwupụ ndị Hausa ga-abịa side a fa ada akwụ tax fa ada akwụ ụgwọ ọkụ fa ada akwụ ụgwọ shop fa ada akwụ ụgwọ mmili fa ada akwụ ụgwọ security onwerọ ụgwọ ha na-akwụ sọ ihe dị na ha ya abịa bili anyị nwa na-akwụkwa ha ụgwọ akwụ onye igbo lụchaa ụnọ o jee kpọọ onye awụsa ọbịa wụlụ security man ya ee a na-akwụ ha ụgwọ on top eme asị na aya ekewa ee na aya ekewa na ekewa na anyị e-lose na anyị ada akọ nni ha nwa ọ ma lose ma how many oil well ha nwe they go lose too asị eh, na ọkwa ha na-akọ nni ha nwa kacha akọ nni mana agụụ kacha agụ fa anyị akọba nni anyị nwee ndị ebonyi nwee ndị benue anyị nwee people na-akọla anyị nni ehe asị na tomato ji mee gịnị ọ na-ejiri e, e, akwụ ada esi stew ofe akwụ anyị esiwe stew ofe akwụ jollof rice anyị esikwu ya n'ofe akwụ eh these things na-abother m o eh because ebe ọwụna anyị nọ ebe ọwụna onye Igbo nọ ọ na-achọ ka ọ dị comfortable ọ ya alụ ụnọ na township ọ lụkwa na village mana onye Yoruba maọbụ onye awụsa nwere ya nwa sọsọ ebe ahụ ka ọ nọ ka ọ ma alụ eh? oluzie ka anyị zọwazia nke anyị akpụrụ onye akpụrụ onye ekpochie na-achọrọ na-achọ one Nigeria anyị ekewana na onwekwa ulu anyị ba onwere ulu anyị ba rafụnụ anyị ka anyị fụbanụ eh these things dey bother me a lot unu ada abala anyị ulu ma anyị luo na mgbago be unu anyị luo north anyị a na-emepele unu ụzọ eh anyị mepele anyị alụọla unu ụnọ na-eme development anabata ebe niine unu sị na unu wụ muslim unu ada aṅụ nkwụ ike and achọpụtara m na tax a na-akwụ akwụ na ebe ọ kacha abanye bụ na mmịa unu ada aṅụ mmanya mana abịa na tax wee that tax lụọrọ unu ezigbo ụzọ ee ịjụ ihe mmadụ eju ya kpamkpam ọ bụrụ anyị kwụchala unu tax mechaa ihe niile unu ewee the money na-edozi be unu anyị anọla ebe atọ ọnụ kpọk ya nọ na chineke kesiri anyị ike just chekigodo mgbe anụcha biafra ọ ego ole ka enye mmadụ ndị igbo wee ji nwayọọ wee tụtụkọwa onwe ha pịkọwa onwe ha hmm? ngwa just negodo ihe mee n'Ọba abịagodo tụọ ego gosikwa na anyị karịrị okwu anyị kote anyị ya anọnwụla onwe anyị eh? ọ bụrụ onye kwuo pantị ya adọka ndị awụsa jewe n'onwe unu jewe n'onwe unu onwere uru unu na-abala anyị nwere uru unu na-abala anyị just ga-egwuru sọsọ na east ya na nawanụ onwe unu ti na-ewezi m iwe nawanụ. ka anyị nọrọ onwe anyị aa ịbịa be mmadụ ị na-erigbu erigbu nwere uru ya abalị ya O- o- after asị ala so onwenugo onye awụsa rent ụlọ side gị na-enye wo enye wo ofu ụlọ ha ncha a- a- mmadụ 100 fta ha bi n'ofu ụlọ ị na-akwụkwa ha ụgwọ n'elu nawanụ. nawazianụ aa ha bikonu bikonu ka ndị Igbo otu anyị si ahụ onwe anyị n'anya ka anyị hụkwala na-aga ahụ ịghọta ekwukwu na baịbụl a sị na um, jeremaya chapter 10 verse 23 ọ sị na mmadụ ama nchịnwu onwe ya mana ọ ka mma ka anyị nọgolo onwe anyị wee na-eche God's kingdom na ndị a apịawago mmadụ azụ no gain mmadụ ya ebi be gị na-akwụ ya ụgwọ n'elu ya vunyekwara ya machine dash ọwakwa haịpọ na ọnya wee na-eje na-akpagharị ma ka ụlọgụ dị eh? no value to us no value a na-asị one Nigeria one Nigeria ndị Igbo na-akọkwukwa ọrụ ije Aguleri jee ndị Ayamelum jee Ọmọr iwe ebe a na-akọ ọrụ anyị azọnwu onwe anyị unu aka anyị jide ego unu unu onye megharịa ọnụ unu akpụrụ ya gbochie onye mee ọnụ unu akpụrụ ya gbochie bịakwuo nu kpụrụ m gbochie ka m wuwe ewu ebe ahụ na onye megharịa ọnụ onye kwuru unu ihe dị mma akpụrụ ya gbochie eh? ije ije ịda ịda ịda afọ afa ndị mbụ ọkwa denmark ka ọ gịnị croatia kovacic nke nna shishi ha ncha na-aza ka ofu afa ma ejee bọọlụ mana abịa bọọlụ na naijiria onye nke a na-aza musa onye nke a na-aza tantata onye nke a na-aza nwetakweghị eh, o nwere ka afa si wee rapụ o gosi na mba eh, onye ịfụta onye onye onye gịnị ya na marọ na a da-asụkọ ofu asụ a na-ejikọ ibe eh? o kwesịrị ebe ọ wụ na a bịa n'ihe one language hmm? igbo amakakwanụ a na-asụgodi ọ na-atọ ụtọ wee wọzie mgbe anyị mekọ ihe ọnụ ọ dịkwara m n'ọnụ ya ka m ji wee sị ka m kwuo hmm? ọ dị m n'ọnụ i che na a sị nọla na chek ya nwere economic value they have nothing for us ka m sụzie ya n'oyibo nwere iwe a nwee ọfa anyị anyị akpụgo na onye awụsa kịta kpochie na polis steshọn echi niile onye awụsa ebeelu onye eh? mana gụnwa bụ onye igbo o nwere ya bịa beelu gị ma ọ na ị kwụrụ ụgwọ eh? bikonụ ma ndị fulani ma ndị nabanụ unu na-asị na unu nwe nwe nwe nwe pawa na-eru uru ma agụụ na-agụ unu nabanụ mmadụ si na ya chọọzi Eh? biko nụ. na eh, kpọta mmadụ getima o dulu ndị be- bebe chịkọjuo ha na-erikwu nri n'enu ya Eh? na na na na-erikwa ụmụ nwaanyị ọrụ- anyị ọrụ ọ- ọ- ọrụ n'enu ya

mbịa ahụ nwe onye nwe ọhụrụ ya nke m hụrụ nchụfu ya saịdị a nwere ulu unu na-abala anyị sọsọ na unu na-akwachi akpụ ụkwụ pọlish ya na mazi ya na anyị nwere ndị ya-eme ya nothing nothing ị bịa ị bịa ị bịa ị bịa saịdị anyị ọ wụrụ ndị ji ego ndị ọkata ya etinye ego ba na-alụ ụzọ a na-edozi saịdị a e luo be unu ewere ego nwa ego mmanya unu na-ada aṅụ ego taasị unu na-ada akwụ unu si na unu na-ada akwụ a na-alụlụ unu bụ unu ma nwere value unu bụ nwere uru unu baala anyị eseme mgbe wel na onions anyị yuzuwe nchụanwụ unu wee tomato anyị esiwe jollof rice ofe akwụ ị hụ na ọ na-atọdịkwa ụtọ nne na nna anyị bụ omenọbụ ndị nne nna nna anyị ba bikokwanụ ọkwa ọ dị m n'ọnụ biko onye ama ama m ama ama m na o nwee ndị na-echekwa otu m si eche ka ọ ghara ịdị ka m nọkata kwuo okwu mana alarụcha m ụla o kwezi m odidi m sị ka m kwufu iwe niile galacha ọnụ hei nna anyị ọ na mmadụ ma ebe anyị amụnye mmadụ ekwe biko nụ chineke chekwaba unu ọfụma o ebe na onye ebe na ebe onye ọbụna nọ wee na-anụ onu m eh, chineke agozigokwanụ anyị anyị dị independent nwere onye anyị depend ebe onye ọwụna igbo igbo onye ebe ọwụna onye igbo nọ oh, you must see a way to make it eh? ọ folo com bless na anyị bless na anyị wa ọkpọkọpị jango jango eh? ana m ayọ ka chineke chekwaba unu niine wee na-ekpekwa na ekpele ihe anyị na-achọ mezuola anyị hmm? success to all your businesses okay ọ ya-abala onye na onye ọwụna o oh, igbo amaka asụ anyị amaka ee eh? talent anyị amaka folokom ka ọwụ eh? iwe nna iwe m chọ friend with benefit if you are my friend if you say we are together if you say ee eh, na ị chọ ka anyị na-emekọ give me benefit nye m ihe ya-aba m ulu nye m iwe ya-aba m ulu ọ bụrụ ị bịa be m ị na-ana m iwe m na-akwụ ụgwọ n'elu nye m iwe ya-aba m ulu anyị wee mewe enyi ee ndị bịa tụọ Obi Cubana ego ndị bịa tụọ ego ọ dị ka ha eritere iwe n'aka ya ha nweta iwe n'aka ya that's why they returned ị sị na m na ahụ nwanne na na ya wuwu na na ya nwere iwe m benefit nugo n'aka unu ị na-asụlụ m Hausa adị m anụ daa ka eda akọ nikel ma ọ metere metere nkwa adị m anụ Hausa be m ka mma asụsụ m ka mma how can someone gị na ya na-ada asụ ofu asụ fụta unu asị na unu one na one biko ndị ọnụ na-elu n'okwu ma a na ihu unu ya-eme ya biko o anyị natakwa be anyị be anyị amakakwanụ anyị edozie ya ọ small London i jedukwa i jedukwa outside country o nwee country east ya ka times 10 anyị dozikwa ya kemgbe Dubai wee mepebe kemgbe South Africa anyị be anyị ama anụ mmanụ ee eh, anyị jide money iwe iwe iwe agaba biko ndị ọnụ na-elu n'okwu tinye ya ọnụ iwe a dị m ọ dị m very important eh, ka m ma ma ya bụ ulu hey mba country nka jisi na ike o oh. God bless you all